Mar is dócha, táimid ag lorg ionspioráide, nach bhfuil, tráth seo na bliana agus an t-earrach ar leac a' dorais againn agus is áit ana-ionspioráideach í an áit seo, ceantar Mhúscraí. Tá na crainnte ann, tá na foinsí uisce seo ann, na tobair bheannaithe, tá rud éigint ana-rúndiamhair ag baint leis agus fiú ansan is mé ag tiomáint thart timpeall inniu, na lusanna crom cinn ansan ag beannú duit ar dhá thaobh an bhóthair. Ach ní féidir linn ar fad bheith ag maireachtaint anso, is dócha. Caithfidh cuid againn bheith ag maireachtaint sa chathair agus ní mór dúinn, is dócha, sinn féin a fhréamhú, is dócha, mar a bhí Siobhán a rá níos túisce, Siobhán Ní Dhuinnín. Rud eile, sea, tú fhéinig a fhréamhú sa chathair. agus táimse d'iarraidh, b'fhéidir, roinnt dánta a léamh a scrígh daoine eile. An féidir leis an gcathair a bheith ina ina láthair ionspioráide? Agus i gcás na Gaolainne, is dóigh liom gur féidir, ach go mbímid ar thóir na rudaí beaga, arís, fé mar a luaigh Siobhán, is rudaí, na mionrudaí, agus bíonn. San go mbíonn na filí, bíonn, bímid go maith uaireanta, bíonn an tsúil ghrinn sin againn, le cúnamh Dé. Duine amháin, is dócha, a ritheann liom ag caint ar an gcathair agus, agus an fhilíocht ná, oops, thá mé ag dul i dtaithí air seo, Máirtín Ó Direáin, An Direánach, mar is dócha, bhain a chuid saothair go mór leis an gcodarsnacht so idir a áit dhúchais, Árann, Inis Mór agus an chathair, an ardchathair Bleá Cliath, agus ná raibh sé ar a chompórd ann, is dócha, nó ní raibh, ní, is léir ná raibh sé ana-thógtha leis an áit, uaireanta, mar shampla sa dán so, Ár Ré Dhearóil, Thá cime romham, thá cime im dhiaidh, is mé féin ina lár, im chime mar chách. Ó d'fhágamar slán ag talamh, ag trá, gur thit orainn crann an éigin. So is mar phríosún a shamhlaigh an Direánach an chathair agus go rabhadar, nach éinne a bhí ag maireachtaint agus ag cur fúthu agus ag feidhmiú sa chathair, go rabhadar ar nós príosúnaigh. Ach táim in amhras fé seo i ndáiríre mar gur thit orainn crann an éigin. Tá crann an éigin le titim orainn ar fad uair éigint agus is sin, abair, saol an duine lánfhásta, go mbíonn freagrachtaí ort, bíonn cúraimí ort. Agus is dóigh liom nuair a bhí an Direánach, nuair a bhí sé ag déanamh an oiread sin rómánsaíochta mar gheall ar a shaol ar Árainn, B'in saol na hóige freisin, saol nár bhain, b'fhéidir, leis na, ní raibh na cúraimí san air an t-am san. Máire Mhac a' tSaoi, Baile Átha Cliath, dar ndóigh, ach file a chaith go leor ama in Iarthar Dhuibhneach, i nDún Chaoin. Tá sé suimiúil nuair a chímid conas mar a dhéanann sí fhéinig cur síos ar an gcathair, mar shampla, sa dán so. comhrá ar shráid. Ar leacacha na sráide nuair tharla ort an lá san, do labhrais chugham chomh tláth sin am' fhiafraí go muinteartha gur bhog an t-aer im thimpeall, aer bocht leamh na cathrach le leoithne bhog aniar chugainn ó dhúthaigh cois farraige inar chuireas ort aithne.

so, bheadh sí sásta gach aon rud a chaitheamh san aer le himeacht leis an duine so, leis an bhfear so a casadh ar an tsráid uirthi. Ach an líne so, Aer bocht leamh na cathrach, agus an t-athrú iomlán a thagann air sin nuair a castar an fear so uirthi agus sé an phearsantacht a bhaineann leis an duine so, agus a chuid Gaelainne chomh maith, is dócha, gur deisbhéalach an cainteoir é. Sin iad na rudaí a athraíonn an t-aer, aer bocht leamh na cathrach. So ní fhéadfaimis a rá gur cur síos ana dhearfach go dtí so ar an gcathair atá againn i bhfilíocht na Gaolainne, ach tiocfaimid go dtí sin. Ní fhéadfaimis a bheith anso i mBaile Mhúirne gan an Ríordánach a lua Agus tá's againn, is dócha, éinne a chonac an clár faisnéise sin a dhein Louis de Paor agus Rónán Ó Muirthile le chéile mar gheall ar an Ríordánach, go raibh na háiteanna so ana thábhachtach dó, go mbíodh sé idir, abair ar dtúis, an teannas idir, b'fhéidir, Baile Mhúirne ina cheann agus ina chroí agus ansan an chathair agus Inis Cara ansan agus é ag fáilt bus isteach go dtí an chathair le dul ag obair. Ach ait go leor, níl an oiread sin tagairtí do chathair Chorcaí ina chuid filíochta. Tá sé thar a bheith teibí mar fhile. Luann sé an Laoi, an seana Laoi. Luann sé sa dán san Ní Raibh Sí Dílis, mar shampla. Ach níl áit ana thábhachtach ina chuid filíochta. Ní bhíonn logainmneacha aige, mar shampla, mórán. File eile de chuid na cathrach, dar ndóigh, is ea Michael Davitt agus bhain sé fhéinig, dar ndóigh, le Innti, an iris réabhlóideach san a tháinig amach den gcéad uair in 1970. Agus ba dheas liom díreach sliocht beag a léamh as an dán so, 'Dochloíteacht'. Níor mhothaíos chomh dochloíte ó 1969, oíche mhór filíochta i gCorcaigh, abhainn phórtair, dánta nua, éisteoirí, agus níos déanaí, leath-thab LSD ar Dhroichead Phádraig, chrochas mo cheann thar ghealaigh ag tabhairt dhúshlán na Laoi is do chuala na guthanna sinseartha ag allagar fó thoinn, Tá an lá leat, a Davitt. Pár bán í an todhchaí dochloíte tú i measc filí. So tá an chathair anois ina láthair fuinnimh, tá an fhilíocht ag cur leis, tá an abhainn ina habhainn phórtair, rud atá ana-dheas, tá na dánta, tá éisteoirí, an lucht éisteachta a d'éirigh leis a chruthú is dócha sa chathair, agus ní haon díobháil dó is dócha an LSD ach an oiread, chun an fuinneamh agus an chumhacht agus an neart so, an fórsa seo atá ag an gcathair, agus gurb ann chomh maith atá na guthanna sinseartha, an dream atá ag tabhairt ionspioráide dó. Níos déanaí ansan bhog sé go Bleá Cliath agus scrígh sé an dán so. Níl an oiread san dánta againn really ar na bruachbhailte sa Ghaelainn ach seo sampla ana-dheas, 'An Ghrian i Ráth Maoinis'. Sín siar thar scáil mhaidin a ghrian sheaca Shamhna seo,

Agus sin bua, is dócha, atá ag an bhfilíocht, go n-éiríonn leis an bhfilíocht tú a thabhairt áit éigint eile ar feadh tamaillín. Agus go leor daoine, bímid, bíonn na apps seo againn ar an bhfón chun cabhrú linn mindfulness nó aireachas a dhéanamh. ach is dóigh liomsa, ba mhaith liomsa anois cás a dhéanamh don bhfilíocht, gur féidir leis an bhfilíocht sin díreach an aigne a dhíriú, agus ní gá gach aon rud a thuiscint, dar ndóigh, sure ní fios cad really go mbíonn na filí ag caint air, ach ach is féidir, is féidir leis an dán tú a thabhairt áit éigint eile agus is, tá suim agamsa, is dócha, sna léirithe a dhéantar ar an gcathair. Sampla deas eile ó Phádraig Mac Fheargusa, file atá lonnaithe i dTrá Lí, ná an dán so, Solas, agus arís Bleá Cliath is ea an láthair. Agus tá nasc aige, is dóigh liom, idir cuid de dhánta Davitt agus an dán so, Solas. Nuair a smaoinímse ar Bhleá Cliath, Smaoiním ar channaí caite cois canála, ach ní cannaí stáin is práinn dom dhán. An solas ar an stán a cheiliúrfadsa, loinnir uiscí, grian, fómhair, bhuí, ní thagann meirg ar sholas. So, is cuma cá háit go mbíonn tú, bíodh tú, bíodh sé sin sa chathair nó amuigh fén dtuath, sé sé an solas really an rud a chimeádann sa tsiúl sinn. Agus is breá liom féinig, cosúil le gach aon duine is dócha, tráth seo na bliana nuair atá na laethanta dul i bhfad agus ábhar sóláis agus ábhar dóchais dúinn go léir. Ba mhaith liom chomh maith dán a léamh le Liam Ó Muirthile agus dar ndóigh an-cheangal aige Liam leis an áit so. Is cuimhin liom in dhá mhíle is a sé déag bhíomar ar fad bailithe anso i gcomhair comóradh an Ríordánaigh agus thug sé píosa breá cainte uaidh cúpla babhta anso agus arís ag oscailt Éigse Dhiarmuidín an bhliain san, dhá mhíle is a sé déag. Agus file cathrach is ea Liam agus. Éiríonn leis ina shaothar an teanga a mhúnlú don gcathair. Tamall cois Laoi. Á sea, seo sinn thar n-ais arís, ag stracadh na bputóg as a chéile tar éis mo chuairt bhuile ar thuile na Laoi.

Ag imeacht bán le Siobháinín ar Thráigh an Chuaisín ag rith nocht amach sa taoide is fós ná ciúnódh mo chroí. Á, sea. Fámaireacht ar fad ab ea é, faoileáil le madraí an bhaile ar nós Abáin. Chuamar ar thuras lae siar amach thar an damba ag lorg rian na lámh ar adhmad a bhí greanta i dtábhairne manachúil ar ghuíomar pint chun Dé ann.

Tá's agam, ní leor na deora. Chuas ann chun an phian a cheansú. Scoilteas mo shrón, d'ólas eau de Cologne ag réabadh liom ar chúrsa mo chuaranfa, níor thugas liom ach raic, shantaíos an chathair im ghlaic. Dheineas botún na rún mo leonadh a nochtadh do gach éinne. Chuas ann chun an phian a cheansú so is ag dul chun na cathrach a d'iarraidh an phian a cheansú a bhí sé, áit ina raibh daoine, a mhuintir féin is dócha, ach daoine, a chomhshaoránaigh i gcathair Chorcaí, a chomh-Chorcaígh, agus is dóigh liom, ag diúgadh gnúiseanna, sin an líne eile a sheasann amach domsa, ag diúgadh gnúiseanna agus braoiníní canúna, na haghaidh, aghaidheanna na ndaoine agus an bleacht cainte a bhí acu, sin iad na rudaí, is dócha, a bhí ag tabhairt fuinneamh, tá fuinneamh dochreidte sa dán seo agus ar deireadh, is dócha, shantaíos an chathair i mo ghlac, tá sé d'iarraidh. cur síos a dhéanamh ar an gcathair, ach ar deireadh siad na daoine, is dóigh liom, an cheansú agus an cneasú a tharlaíonn tríd an scéal a roinnt le daoine, gurb é sin an cneasú a d'aimsigh sé. File eile a bhíonn ag síorthriall ar chathracha ar fud na cruinne, is dócha, ná Biddy Jenkinson. Ní cathracha in Éirinn amháin. Ach is maith liom an dán so ina mbaineann sí úsáid as Mis, as an miotaseolaíocht, Mis, agus samhlaíonn sí Mis ag geataí na Tríonóide. Coláiste na Tríonóide, ní foláir, agus tá Mis ansan agus tá sí ag fanacht ar a grá geal. Dubh Rois, ní foláir. Mis ag geataí na Tríonóide. Gan spéaclaí orm, ba chlocha duirlinge na cloigne a shníos tríothu ar mo bhealach chugat síos Sráid Grafton. clocha cruinne, a ndathanna maolaithe ag an aer. Ag geataí na Tríonóide rinne mé cúl le ráillí ag feitheamh ort, is mo ghrá ag éirí mar sháile thar na clocha, á muirniú, á ndathú, á n-iomshruthlú. A phobail dhílis, a dhaoine geanúla Urbi et Orbi, ó, a mhuintir liom!

Is nuair a shiúlamar amach in ascaill a chéile is mo spéaclaí orm, chonacthas na haghaidheanna romham is murar thugas grá glan dóibh, thugas taitneamh agus grá riabhach. So arís, siad na daoine, siad, siad, is é pobal na cathrach, na haghaidheanna sin Is breá liom an cur síos a dhéanann an file orthu mar mar chlocha duirlinge, táid, ach nuair a chuireann sí na spéaclaí uirthi agus nuair a thagann an grá gheal chun Mis a mhisniú osclaíonn sí a croí dóibh. Agus is dóigh liom gur álainn an smaoineamh é sin. Táim chun críochnú le dán amháin eile. Seo ceann a scríos féinig an uair so agus is dán é a scríos nuair a bhíos bhíos ag maireachtaint i mBordeaux na Fraince bhíos a' múineadh Béarla ann agus is dócha go rabhas bliain, bliain is fiche d'aois is dóigh liom, agus bhíomar tar éis, bhí scata againn, na, na cairde is dócha a bhí ag múineadh im theannta, bhíomar tar éis deireadh seachtaine a chaitheamh in Cap Ferret cois farraige, áit an-ghalánta, de réir dealraimh, agus ag, nuair a thánamar thar n-ais go dtí an chathair an oíche sin ar an mbus, is, is cuimhin liom, go rabhas just ar cipíní, bhíos chomh sásta teacht thar n-ais go dtí na soilse. N'fheadar an dán é seo anois a scríobhfainn agus ag an bpointe seo im shaol, n'fheadar an bhfuilim ábalta do chathair mhór ghnóthach a thuilleadh ach ach ag an am bhíos an-thógtha leis seo agus bhíos a d'iarraidh is dócha freagra a thabhairt chomh maith, freagra. Pas beag dána, b'fhéidir, ar Mháirtín Ó Direáin as an méid a dúirt sé, an cur síos a dhéanfadh sé ar an gcathair agus ar mhná na cathrach chomh maith. Agus díreach an tslí gur bhraitheas féinig age baile agus theastaigh uaim dán a scrí. a neadódh, a bheadh neadaithe sa chathair, mar braithim féinig gur townie mé, I mean, the metropolis Trá Lí, gan dabht, ach bhraitheas i gcónaí nár bhaineas leis an dtuath. So seo is dócha dán a d'iarraidh cuid den aoibhneas a chuireann an cathair orm a chur in iúl. Filleadh ar an gCathair. Anocht ag filleadh dom blaisim allus na cathrach faram. deas liom a taiseacht. Preabann an aimsir láithreach gan aire ó gach balla i mbrothall an tráthnóna. Admhaím go músclaíonn gás sceite sceitimíní ionam. Is fíor nach gcítear luí na gréine i bhfairsinge spéire. Cacann an oíche idir foirgnimh arda gan rabhadh.